Ah, ndikudziwa kunena kuti amalawi akuzifunsa kuti, ah, kodi lero chifukwa chani mungokamba nkhani zokhuza maiko akunja ndimafuna ndinene pano kuti pali zinthu zina zimene zikamachitika zimaoneka ngati nzakutali kamene sizikutikhuza koma pakutha pa zonse siku lina zimatikhuza mwachisanzo ndikuyankhula pano nzomvetsa chisoni kunena kuti amalawi akadagonabe pa mzere wa mafuta koma nkhani imene tabwera pano ikutikhuza chifukwa mudamva kunena kuti anthu akupita akusintha njira yogulira mafuta ndiye afuna government to government ndiye anthu ananyamuka pano kupita ku united arab emirates anayendako manja manja lero ndimafuna ndikuwuzeni kuti sangakuwuzeni iwowo koma nkhani zake ndi zimene tabwera nazo pano ziganizo zina zimene timapanga ngati dziko nkhani ina imene tabwera nayo pano ndiyomvetsa chisoni kunena kuti nkhani imene inatha kale mu pakati pa 2012 ndi 2013 nthawi imene uh, mtsogoleri wa dziko lino anali Dr. Joyce Banda kumene muliko mayi Dr. Joyce Banda mulandire maluwa anu eh, nkhani ya nyanja munalimbana nayo munathana nayo lero tili pano zomvetsa manyazi nkhani ija yabwereranso zikukhala ngati kuti uh, he chabwino uh, ndinanena kuti ndiombera mkota pa chikalata chimene ndili nacho ndiye mundilole ndiyambe kuchilondola kaye kenaka ndidzapereka bwaloli kwa azinzanga kunena kuti apereke aphere mphongo tikunena kuti pamene tikuyandikira chisankho cha pa 16 september uh, pali zinthu zingapo zonena kuti sizimakambidwa atsogoleri athu safuna kuti tizizikamba koma zimenezo zimakhuza miyoyo ya amalawi pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku komanso mwina kutsogolo kuno zizakhala zikukhuza ana athu ndi zizukulu zathu. Chifukwa cha chimenecho ife a Cdedi tapanga chiganizo kunena kuti sabata ndi sabata tizizibweretsa nkhani zimenezo kufikira titamaliza. Tikamaliza tidzakakamiza azikuluwakulu a zipani, ma secretary general, ma president komanso atsogoleri achinyamata kuti asayine zimenezo. Chifukwa mdziko muno mumachitika chibwana. Chibwana chimachitika nchonena kuti mphamvu timakhala nazo tsiku limodzi lokavota. tikangawavotera anthu aja amasanduka mabwana amasanduka ma untouchables so eh, kuti tisinthe zinthu kuti tibwezerese mphamvu kwa aini ake mphamvu tisakhale nazo siku limodzi lokha taganiza kuti tiyambe kufukula zinthu zimene anthu safuna kuti tizikambirana lero tabwera ndi nkhani ziwiri nkhani ya kuvota mofuna kupemerera kapena kusonkhezera kuphedwa kwa anthu kumene kukuchitika ku gaza Ah, ndili ndi mzanga pano afotokoza bwino lomwe momveka koma aliyense akuziwa kuti padakali panopa Kuli nkhondo imene ikukhudza Israel komanso Gaza, dera limeneli la Gaza limene anthu ambiri akutaya miyoyo siku ndi siku. Chomvetsa chisoni monga nkhondo ina iliyonse ikumakhudza azimayi ndi ana. Ndiyeno iyi ndi nkhani imene anthu akuidziwa, mma forum timakambirana koma ngati dziko sitinabwere poyera ndikukambirana kuti kodi nchifukwa chani e, boma lathu la Malawi, United nations e, itanena kuti asilikali a israeli asiye mtopolo umene akupangawo boma lathu la malawi tinavota kuti ayi asachoke anthu amenewa kodi vote imeneyi inabwera chifukwa chani e, tili pomwepo kulinso nkhani ina ndanena kale nkhani ya nyanja tikuyankhula pano abale athu ku tanzania asintha mapu awo ndipo awapempha ophunzira awo kunena kuti e, pali kusintha e, pa malire a nyanja ya malawi Eee nkhani ili mkamwakamwa tidaona anduna amene amayankhulira boma a Moses Kunkuyu akulandira mphatso kuchokera ku boma lomweli la Tanzania koma mukayang'ana mphatsoyo pali mapu, mapuwo akuoneka kuti nyanja imene timayidziwa ija si imeneyo yasunthikako. Ndiyeno chibwerere mapu amenewa komanso kuli kanema wina amene akuzungulira onena kuti ananena andunawo kuti akuyigulitsa nyanjayo kuti apeze forex, mpaka na pano Dr Lazarus Chakwera akhala chete. komanso nduna yawo a Moses Kunkuyu akhala chete nde amalawi akufunsa kuti kodi chete ameneyi akutanthauza kuti ndizoonadi gawo lija la nyanja lija lapita? Funso lina akufunsa kuti kodi chete ameneyi akutanthauza kuti Dr Lazarus Chakwera ndi boma lawo la Malawi Congress Party agulisadi nyanjayo? Funso lina anthu akuzifunsa kuti chete ameneyi kodi ndi mantha? Ngati ali mantha timafuna tiwakumbutse a Chakwera kuti aah, pa 28 June mchaka cha 2020 analumbira kunena kuti akhala president wa number 6 wa Malawi koma azatumikira mtundu wa Malawi komanso kuteteza constitution ndiye constitution ija yagonera ponena kuti dziko la Malawi lili ndi malire ake aliyense amene tikuadziwa ndiyeno ngati chete ameneyi ali mantha ndibwereze kuti ngati chete chete amene akuchita Dr Lazarus Chakwera ndi boma lawo la Malawi Congress Party chifukwa Chitumphukire nkhani ya nyanja kuti ku Tanzania awapempha ophunzira kapenanso aphunzitsi kuti aziphunzitsa mapu asopano, malire asopano. Ngati chete chete ameneyi akutanthauza kuti akuchita mantha ndiye kuti tili ndi anthu olakwika m'boma komanso apalamula mlandu chifukwa adalonjeza kuti adzateteza constitution komanso adzateteza malire a dziko lino ndiye ngati kuli mantha atule pansi udindo kunena kuti udindowo upite kwa anthu ena amene sazachita mantha kuteteza dziko lino, kuteteza constitution komanso kuteteza zinthu zimene tili nazo. Ndapereka kale chitsanzo kuti asanabwere a Chakwera tinali ndi a President ena, nkhani imeneyi inabwera mu nthawi ya ulamuliro wa a Dr Joyce Banda malemu Bingu wa Mutharika atangomwalira kumene. A Dr Joyce Banda sanaganize kawiri katatu adachita zofunikira nkhani imeneyi inatha. Ndiye sitikuganiza kuti panopa. tiyambe kuganiza kuti Tanzania ikutitola sindikufuna tifike kumeneko koma tikamaliza press briefing ino a Moses Kunkuyu popeza mukumva mukambirane ndi Dr. Lazarus Chakwera kuti a Malawi akufunsa kuti kodi nyanja yapita? Nyanja mwagulisa? Kapena mukuchita mantha? Ndiye ngati muchita mantha mukulakwisa, mukulakwira lamulo chifukwa mudalonjeza kuti mudzateteza constitution without fear and favour ndiye mantha amenewo akuchokera kuti? Choncho tikamaliza pano sitikufunanso nkhani ya kachetechete. Nkhani ina ndionera kuti e, ndinanena kuti e, dziko la Malawi si chilumba, tili ndi ubale ndi maiko osiyanasiyana. Ndi chake mukapita ku Lilongwe mukapeza kuti nyumba zambiri, maofisi ambiri ndi maofisi a akazembe, kusonyeza kuti zina zimene zimachitika m'maiko ena tifune tisafune zimatikhuza. Uh, kanthawi kangapo Dr Lazarus Chakwera anthu akawafunsa kuti boma lanu likulephera chifukwa chani ankanamizira kuti kuli nkhondo, akukamba za ku Ukraine, akukamba za ku Mozambique kusonyeza kuti chilichonse chimene chingachitike kwina chingatikhuze. Ndiye anthu nkumadabwa kuti a CDEDI bwanji mukukamba nkhani za nkhondo ya ku Israel? Ndinene pano kuti ife amene timayankhulira anthu, anthu amene timamenya ma ufulu osiyanasiyana a anthu ti pali mfundo zimene timasatira. Mwachisanzo ma ufulu a anthu umapatsidwa munthu pa chibadwidwe. Kusonyeza kuti, mwachitsanzo, ufulu wa moyo ndi ufulu onena kuti ulipo munthu sangakulande, komanso maufulu a anthu pa chingerezi timati they are universal. Kusonyeza kuti ife lero sitingamenyere maufulu ku Malawi kuno ndikumanena kuti maufulu aku Israel kapena aku Gaza tawasiya, kapena maufulu aku Nigeria tawasiya, kapena maufulu aku Zimbabwe tawasiya. Ndichifukwa chake zinthu zikathina mmaona kuti ngati ku Malawi kuno kumabweranso anthu omenyera maufulu ochokera mayiko ena kuzatithandizira. Choncho dziko la Malawi sidziko la pachilumba we are within the global village therefore ma issues amene akuchitika maiko ena amatikhuza e, choncho mmene ndawerengera mu chingerezi muja dziko la Malawi e, kukhala ngati kuti pali kus, kusakhazikika pa ziganizo zathu pokhuza kayendesedwe ka ubale wathu ndi maiko ena mwachisanzo e Tili ndi mgwirizano umene unakasayinidwa ku Roma wonena kuti boma la Malawi lili gawo limodzi la khoti lija loonetsetsa kuti anthu asamakhale ndi mphamvu zopitirira la ICC. e Munthu akamangochita e Kuchita chidamulo e Kuzunza anthu, kupha anthu e mosasamala kuti anthuwo ndi anthu, munthu ameneyo amakazengedwa mlandu ku Khoti Lalikulu la Padziko Lonse Lapansi la ICC. Ndiyeno. a boma la malawi tidasayina nawo mu chaka chija cha 2002 ndiye zikudabwisa kuti tidagwirizana ah, mgwirizano onena kuti tisayang'anire kapena kulolera anthu ena akuzunza anthu mwadala kapena kupha anthu mwadala koma mukayang'ana pakati apa eh, kavotedwe kwathu ku makamaka ku mgwirizano uja wa maiko onse adziko lonse lapansi wa united nations atanena kuti zimene zikuchitika zimene akupanga israel ku gaza zosaloledwa akuputa milandu, akulakwira dziko, akulakwira, akulakwira e, mtundu wa anthu a, a Chakwera ndi boma lawo anakavota kuti nkhondo ija ipitirire ndiye anthu akudabwa kuti kodi zimenezi adafunsa ndani ndiye tabwera pano kupereka uh, mauthenga poyambirira tafotokoza bwino lomwe komanso mzanga a Phiri alifotokoza bwino lomwe koma tikufunsa mafunso ku unduna woona ubale wa dziko lino ndi mayiko ena kuti kodi Nkhani yonena kuti a Chakwera akavote kuti ayi a nkhondo ija isathe, zimenezi tidakambirana kuti? Ngati dziko tidakambirana kuti? Chifukwa mukumbukire kuti a Chakwera anali kunja kwa boma ndiye adachita kampeni tidawasankha pa 23 June 2020 kusonyeza kuti ife ndi amene timawatuma. Nkhani ngati iyiyi asanakapange chiganizo amayenera kuti afunse maganizo a Amalawi. Mukawerenga section 12 ikuneneratu kuti mphamvu zimene akugwiritsa ntchito n'zobwereka. eni ake ndinu ndi ine ndiye tikufuna unduna oona ubale wa dziko lino ndi maiko ena uh ufotokoze kuti kodi nkhani imeneyi adakaikambirana kuti kuti tikapita ku UN kukavota tizikavota kuti ayi nkhondo ija isathe. Chinthu chachiwiri mdziko muno tili ndi unduna wa zachilungamo uh tikufuna ameneyu uh atifotokozere kuti kodi uphungu uh kapena ulangizi onena kuti a Chakwera azikavota ayi adaupereka liti? kwa a Dr Lazarus Chakwera and ndi cholinga chawo popereka uthenga umenewu unali motani, chinthu china ndi chonena kuti afotokozere mtundu wa Amalawi kuti ngati unduna wa zachilungamo akuona ngati kuti ndi chilungamo kuti anthu amene tinakasayina mgwirizano mu chaka cha 2002 kuti ife sitizigwirizana ndi anthu amene akuzunza anthu, sitizigwirizana ndi anthu amene akupha anthu, lero tizikavota kuti ayi. Kapena tinene kuti mwina Dr Lazarus Chakwera ndi boma lawo la Malawi Congress Party akusunga mpeni kumphasa. Ndi si kunaka afuna kuti tikazawaneneza ku ICC azazembe asakayankhe mlandu? Ndinanena kale kuti tapanga chiganizo choti tizibweretsa nkhani zimene kwinako sangayerekeze kuzikamba, tizibweretsa nkhani zonena kuti ena sangafune kuti zibwere poyera koma panopa ngati njira imodzi yokhayo yofuna kukonza dziko tizibweretsa ndipo ndifuna ndikuuzeni makamaka achinyamata kunena kuti nkhani ina imene tikubweretsa ndiyokhuza inu. Mdziko muno uh, mukupangidwa ziganizo zimene zikuoneka kuti zikumavuta kuti kodi e, cholinga chake ndi chani. Mukamaona mdziko muno mafuta mulibe, ndanena kale kuti nkhani yake ikukhuzana ndi iyi fa kumene kunapitidwa kuja anthu sangatimve chifukwa chonena kuti tikuikira kumbuyo anthu amene akuzunza anthu ku Middle East. Uh, nkhani ya forex ndiyomvetsa chisoni, kwapangidwanso chiganizo chonena kuti anthu ndalama zawo koma azichita kuuzidwa zofuna kuchita uh, kuli lamulo lakhazikitsidwa yokhuza ndalama zakunja ndiye lamulo imeneli ngati sitengedwa bwino uh, litimaliza mziko muno sitikhalanso ndalama yakunja ndiye imeneyi nkhani yayikulu sindinafune kuti ndingoikamba koyambirira kuja ngati mongotumphula ndi nkhani imene tizatsindike kwambiri musonkhano wa atolankhani wina kumene tikubweraku kufika saizi kuti siku ndi siku tizipanga misonkhano ya atolankhani amanena kuti wandisokosera nkulinga utatani utamva ndiye ndayankhula kwambiri ndimafuna 2 minutes ndipereke bwaloli kwa mzanga uh, comrade phiri kuti aphere mphongo komanso atiunikire pa nkhani ya uh, nkhondo ya ku israel ndi gaza mmene ikukhuzira dziko lathu la malawi zikomo kwambiri 2 minutes
uh, zikomo kwambiri uh, comrade namiwa uh, monga mmene akambira comrade kuti uh, mwina tilankhula kwambiri mchichewa popangira kuti tikufuna kuti no aMalawi ambiri atimve bwinobwino ine ndikambe kwambiri nkhani ya ku gaza i think eh, tonse muno kuphatikiza atolankhani tikudziwa kunena kuti no isanafike 1947 kudalibe dziko lotchedwa israel kumene lero timakamba kuti ndi israel kuja kalero kunkatchedwa kuti no ku palestine koma chifukwa cha kuti Britain ndi azinzache adaona kuti Ayuda amene amavutika ku Europe akuyenera abwerere kwawo ndiye adakamba kuti ah bwanji tigawe derali tikhale ndi mbali ina ya Ayuda ina ya ma Arabs. Ya Ayuda itchedwe kuti Israel ya ma Arabs ndi imene adaganiza kunena kuti no ikhale Palestine. Ndiye chifukwa cha ndale za dziko, America, Britain ndi azinzake, dziko ili la Israel lidakhazikitsidwa koma la Palestine silinakhazikitsidwe. Pa chifukwa chimenecho ma Palestina. akhala ndithu akudandaula kuti bwanji ifenso mutilole tikhale ndi dziko lathu lokhazikika. Ndiye chimene chinapangisa kuti Israel pokhala ndi mphamvu ndi mang'ombela kuti ife ndi dziko lokhazikika adzipita adzikalanda malo a ma Arabs. Now imeneyo ndi topic ya tsiku lina ndimangofuna kuti background kuti mwina mwake a Malawi a tidziwe chinthu chimenechi. Ndiye funso nkumati ifeyo a Malawi kuyambira 1915 kubwera mpaka 1961, 63 mpaka 64 tinkafuna kukhala dziko loyima palokha. kuti iyayi ifetu nafenso tikuzunzika ndiye adalola maiko onse adatipanga support lero tingakhale dziko lomapita kukavota kuti anzathu asakhale dziko loima palokha? Muchingerezi tikhoza kunena kuti no thats a contradiction. Ok tibwere kunkhani ya nkhondo. Chimene chidachitika nchonena kuti chifukwa chokamba kuti awo akulandidwa malo ndiye kudapangidwa magulu ena okuti adziziteteza ndipo limodzi mwa gulu limeneli ndi la Hamas. Ndinene pano kuti mu nyengo zina Hamas sichita bwino ndipo zimenezo tikuyenera kuvomereza koma timanena kunena kuti timayang'ana kuti okay uyu sakuchita bwino chifukwa chani now uh, chimene chimachitika dziko lapansi limati Israel ikapita kukapha anthu ku Palestine amanena kuti no Israel ndi ufulu woziteteza Hamas ikangoti ipange za mtopola amati yayi limeneli ndi gulu la zigawenga ndiye pa chifukwa chimenecho uh, nthawi zambiri atolankhani mumangolemba nkhani zabwino zimene Israel yapanga. Simumakamba nkhani ina iliyonse yabwino imene ku Palestine-nso imachitika. Ichi nchilungamo chifukwa cha media yathu pa kuyambira maiko akunja tikakamba za CNN, bbc imaoneka kuti imapanga side ndi anzathu a ku Israel. Tibwere pa nkhani ya lero. Dziko la Malawi lapezeka kuti ndi dziko lokhalo muno mu Sadc komanso mukayang'ana mu Africa limene limapita kumene kuja ndikumakavotera kuti nkhondo imene Israel ikuchita ku Palestine kapena ku Gaza isathe. Akunena kuti no nzoyenera kuti ana adziphedwabe, ati nzoyenera kuti azimayi adziphedwa, ndizoyenera kuti achikulire adziphedwa. Akutero ndithu atsogoleri athu kuno ku Malawi. Ndiye funso nkumanena kuti ife tili ndi mtsogoleri amene ali ndi mbiri yokuti adali m'busa. Nzachidziwikire palibenso mtsutso. Chachiwiri kuphatikiza pa zimene zalembedwa mu kalatayi, Malawi ndi signatory wa Genocide Convention komanso ndi member. wa Human Rights Council ku United Nations kusonyeza kuti ngati dziko ifeyo tikuyenera ndithu kumalimbikitsa mtendere pa dziko lapansi komanso osalola mpungwepungwe wina uliwonse umene ungachitike m'mayiko ena. Funso n'kumati, posatenga nawo gawo kulimbikitsa mtendere pa dziko lapansi monga mmene tikuchitira ku Palestine, fa mwina funso n'kumati nkhani ya ku Palestine ikutikhuza bwanji? Mu Chingerezi amakamba kunena kuti no, when we say kunena kuti no, uh, we are against genocide we mean genocide for all not so my, my, my brother yes. genocide for all not genocide for you and not me ah. ndiye kuti no ngati tukamba no uh, pa nkhani ya genocide ndiye tukambanso za ku palestine so zikutikhuza mmene akambira comrade namiwa chifukwa choti malawi uh, si island ndiye ndimafuna ndinene kuti palinso maganizo ena kunjako amene anthu amaona ngati nkhondo imene ikuchitika ku uh, palestine ija ndi ya pakati pa akhristu ndi asilamu ndinene kuti ayi chifukwa ndikulankhula pano ndine ndi mkhristu ndithu weniweni koma nkhondo imene ijayo ndi ya mtundu wa anthu amene akutchedwa ayuda kumenyana ndi maarabs mwamva inu ku palestine matchalichi akuphulitsidwa matchalichi amene aja si asilamu kumene kula asilamu kula akhristu ndi anthunso azipembezo zina so ndimafana ndikambe kuti ah, nkhondo imeneja si ya akhristu ndi asilamu ayi koma ndi ya anzathu achiyuda ndi awa maarabs tisayiwalenso kuti israel si dziko lachikhristu ndi dziko la chiyuda now fast forward kapena chilipo chimene atsogoleri athu motsogozedwa mwina ndi a president akupanga benefit kuchokera ku israel chimene ife sitikuchidziwa ndi chifukwa chake akumapita kumene kuja nkumakapanga nkhondo support pitirizanibeni kupha anthu mwina wena nkumati yayi tikumatumiza achinyamata kuti akagwire ntchito ku israel funso nkumati ndi malawi yokha yomwe ikutumiza achinyamata? Chifukwa mayiko onse amene akutumiza achinyamata ku Israel, ikafika nkhani ya nkhondo akumati ayi akuluakulu, nkhondo imeneyi chonde ife tikanakonda kunena kuti ithe. Kuphera mphongo mmene akambira comrade, ndimafuna nnene mosapsatira ayi. Mayiko amene amamvera chisoni Palestine ndi ambiri mwa mayikowo ndi amene amapanga mafuta. Iyo si nkhani yobisa yayi. Ndiye dziko silingabwere pamtunda nkunena kuti ayi ife tikulangani munjira iyi aa. chifukwa tikamakamba nkhani za forex ha chabwino tikhoza kutero koma funso nkumakamba kunena kuti ndiye zimafika mpaka zafika pa mavuto ngati amene takumana nawo ndiye timafuna tipempha atsogoleri athu kuti iyayi bwanji musinthe ziganizo ngati zimenezi pitani kumene kuja kapempheni kuti nkhondo ithe mupange ubale ndi maiko ena amatithandiza mu zinthu zosiyana chifukwa mmene akambira tinapita kuja tabwera kumanjamanja anakamba president kuti iyayi abweranso anthu acha february kuti adzakambirane ndi ma officials Tidamva a minister akuti yayi zimayenera kutero koma ngati zimayenera kutero sankadziwa nchifukwa chani ankapita chifukwa ngati amayenera kuti abwere iwowo ndiye kutitu tikanangodikira anthu aja abwere so zingachite bwino Malawi itasintha chiganizo chimenechi ndikuka- ndikulimbikitsa mtendere monga mmene akambira comrade ndi cholinga chonena kuti mwina mavuto ngati amene tikumana nawowa mavuto amenewa tisazakumane nawonso Ah, ndikafika pamenepo ndiwapatsirenso comrade ah, kuti mwina tipitirize ah, program zikomo kwambiri comrade
ndikuthokozeni comrade chifukwa chopereka context ndikupita kuti panopa amalawi ino amvesa kuti tili pano ifa chani uh, ndanena kale koyambira kuti kuli zinthu zina atsogoleri athu safuna kuti muzizidziwa uh, chifukwa tinangomva anthu akunyamuka ayi tikupita ku- kukapanga mafuta mafuta akhala ngambwingambwi ndikuyankhula pano mmene ndimabwera mu bypass mu so mizere iwiri a bypass kuchoka pa Bunda kumapita ku cha kwa Nchesi apo uku nsewu uja nawo ukukanika kuti tiduse ndiye pokhapokha ngati sitikonzanso e, ziganizo zathu monga mmene anena comrade Phiri iyi yonena kuti ati tipeza mafuta ku Middle East khala ngati kuti ndi nthabwala chabe ndifa akulu aja popeza ndi munthu wamkulu sakananena kuti kuja ndayenda kumanjamanja and February akunenedwa uja ngati sitisintha ziganizo zathu izi kumenekonso tiyenda kumanjamanja e, ndinayankhula kale kwambiri pano tili ndi abiti Sidik e, iwowa ndi mayi amene sabwerera mbuyo nthawi zonse akamva kuti tili ndi press briefing amati "Ine ndikakhala konko Ndimafuna chifukwa cha vuto la nthawi ndikupaseni 30 seconds muphere mphongo eh, pa zimene takambirana
Ah, zikomo kwambiri Ndiyesa pa nkhani ya nyanja mayi Joyce Banda nkhani imeneyi anathana nayo. Ulemu wanu mayi Joyce Banda. Tikuona kuti kwalandiridwa mapu. Funso nkumati kodi ndiye kuti nyanja yagulitsidwa kapena ayi? Amalawi kunjaku ali tcheru udikira, kudikirira chifukwa tili chete kwambiri takhala chete Amalawi kudikira kuti aone kuti nyanja yagulitsidwa kapena sinagulitsidwe. Tikukufunsani kumenepo ndipo Amalawi muwauze chilungamo. kuti nyanja yagulitsidwa kapena ayi. Amayi Joyce Banda anathana nazo zonse. Panalibenso kuti panali mpungwepungwe wakuti chani, mwakuti mwakuti. Sanalimbane nawo anthu aja anasiyira amayi Joyce Banda nyanja ija kukhala ndithu nyanja ya Malawi. Ulemu wanu mayi. Nde tikuti kumenekoko mutiyankhe. Tikudikira mwatcheru. Nyanja yagulitsidwa kapena sinagulitsidwe. Amalawi akudikira kumeneko. Chete chete uyu takhalayu satithandiza ngati ife amalawi. Zikomo.
mawu amenewo abiti kuyankhula kuyimirira am- am- azimayi onse nkhani ya nyanjayi hayi ndithu lero lomwe tikudikira tiku- tikuganiza kuti achakwera atiyankhula mazulo ano kapena a Moses Kunkuyu uh, this is a press briefing it is your show it is not our show Nonetheless, we are supposed to provide the gist and the background why we invited you. Uh, allow me to open the floor for questions. ndimanena kuti uno ndi msonkhano wa atolankhani atolankhani ali muchipinda chino mwadziwa ena mukwadziwanso ndiye tikhala tikulephera ngati sitiwapatsa mpata woti atifunse mafunso zikhala ngati kutinso siunali msonkhano wa atolankhani choncho mmene mumapangira muja mutchula dzina lanu nyumba imene mukuyimira kenaka mutifunse funso uh, zikomo kwambiri the floor is open kuyamba nkhani yokhudza nyanja kuti mwafotokoza zimene mafunso amene Amalawi akufunsa komano ngati bungwe, mwakhala pansi ndikumva chuchuchu kapena sabanisabani Yes. Kuna fursa moja kuti karibuni mutamva maganiziro kwa Malawi komanso mafunso amene anthu ali nawo okhudza nkhani zokhudza nyanja komanso ziganizo zimene dziko lino linachita makamaka pa ah, kuponya voti ku msonkhano wa ah, maiko onse a dziko lapansi mwalifunsa boma mwalifikira boma kulifunsa kumva kuti kodi nchifukwa chani Mwachitsanzo, pankhani yokhudza nyanja komanso chifukwa chani inatenga pempho limeneli kuvotera makamaka kufuna kunena kuti ah, nkhondo imeneli ah, mdziko ah, maka- makamaka pa maiko a israel ndi ah, palestine imene ithe ah, i- i- ikhale ikupitirirabe chifukwa chani ah, iku- an- anapanga chiganizo chimenecho so ndimafuna kumvetsetsa kuti mwalifikira bomalo mwalipeza kapena

e nkhani ya kavotedwe a Malawi ayankhula, kwachitika ma meeting ndi chifukwa chake lero tikubwera poyera kunena kuti mwina e nkhaniyi ama chifukwa choti akunyalanyaza chifukwa choti a Malawi samayidziwa ndi chifukwa chake tiyifotokoze bwino mophweka kuti tikuyankhula pano kuli nkhondo anthu akuphedwa mwachisawawa ndiyeno a United Nations inanena kuti tapanga resolution tapanga chiganizo asilikali awa Israel achoke kumeneku kusonyeza kuti nkhondija ithe ndiye popeza timaziika muchizungu mwina zimapepuka lero ife tabwera pano kuti aMalawi amvesese a Chakwera anakavota kuti ayi asilikali asachoke chifukwa kuti e, pali zinthu zina anthu amakhala ngati akubisala chifukwa kuti timakambirana maforamu ena koma lero tabwera panopa kuzakuuzani aMalawi kuti a Chakwerawa ndi munthu wokonda nkhondo akupemerera nkhondo ndiye ife zayamba kutida kutiopsa kunena kuti kodi maganizo amene anachokera kuti chifukwa mwina kukakamira kumeneku akonza upandu afuna ayambenso kupha anthu ku Malawi kunoko ndiye tisanafike pamenepopo akaza akazayamba kupanga za upandu kunoko tikazapitisa ku ICC azane azayamba kudumphadumpha nchifukwa chake lero tikufuna kuti atiuze kunena kuti anaauza ndani unduna woona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena eh foreign affairs anene kuti ah, decision imene anakakambirana kuti anakakambirana kuti n'kugwirizana and zi- ana- ana- anapanga adaunikira mfundo zanji kuti apange chiganizo chimenechi ndiye kuyankha funso lanu eh kwakhala ma meeting usana ndi usiku kukambirana ndi anduna a foreign affairs a Nancy Tembo koma zimaoneka kuti amayima ama, ama, amayima ndithu nji n'kumadabwa kuti kodi munthu president wa- padakali pano amene akutilamula ndi mbusa mbusa akudziwa kufunikira kwa moyo eh? Eh, nchifukwa chani akukhala kumbali ya anthu amene akupanga zinthu zosayenera ndiye tinafuna kuti tisanapite ku chisankho chino timafuna tiyambe kudziwa kunena kuti a president athu nkhondo ya ku Gaza akuti ayi pamene chikhalirecho nkhondo imakhuza amayi ndi ana ndiyeno nkhani ya nkhondo imangophweka mukamakamba mukamaonera kutali. Poyamba tinkakamba za Ukraine. Anthu anakagona m'mayiko m'boma m'mabedi awo bwinobwino nyumba mwawo bwinobwino. Mamawa anadzuka akulimbirana zipata kuti atuluke kumeneko kukakhala ma refugees. Anthu amasiya nyumba zawo, amasiya ana awo, amasiya minda yawo n'kukasanduka anthu opempha malo kwina kwache. Posachedwa pompa, pafupi pompa ku Mozambique ndikuyankhula pano, sukulu zina ku Nsanje ndi ku Chikwawa sanasegulire. Kwabwera anthu oti athawa ee ku Mozambique. Ndiye nkhani ya nkhondo iyi imaphweka tikamangokamba koma tsiku lina ndi mmene zikuchitikira tidzakhala ndi ife chifukwa chake tanena kuti tisanafike kumeneko lero pano tiyambe kumakamba zinthu zimene sizikambidwa kuti nchifukwa chani mukupanga ziganizo zodabwitsazi. Chikhalirecho pali kususana chifukwa tinasaina kale kunena kuti ife ngati a Malawi sitizaikira ku kumbuyo mchitidwe wongophana, sitizaikira kumbuyo mchitidwe wozunza anthu, ndiye lero ikabwera nthawi yoti tivote, mmalo moti tigwiritse ntchito zimene tidanena zija, tikumapanganso zosusana ndi zimenezo. Nkhani yachiwiri, nkhani ya nyanja. Pali zinthu zina zofunika kuzikambirana mwa nthabwala, eh, koma pali zinthu zina sizimafunika kui kuziika ntchedzero. Ndanena kale kuti Dr. Lazarus Chakwera asanayambe ku, kulamula ngati mtsogoleri wa dziko lino, anakalumbira apo pa Malawi Square, pa, pa, pa, pa, pa, pa BICC paja malumbiro awo adanena kuti azateteza malamulo a dziko lino ndiye lamulo la dziko lino la number 1 ndi lonena kuti dziko la Malawi e, ndi dziko loyima palokha ndiye lili ndi malire ake amene ali ndi mmwamba mu air nthaka komanso pamadzi ndimafuna nditsindike pamene tikamakamba za malire sikuti timangokamba tikukamba nkhani ya pamadzi yayi ndi mwamba umu mlengalenga e, pa, pa, pa nthaka pano komanso pa madzi. Adalumbira poyera kuti adzateteza mopanda mantha kapena kukondera. Ndiye lero chetechete wawo wa ku Tanzania akuchita mantha? Kapena President mayi uja waawopseza Chakwerawo? Ndiye ngati akuchita mantha, sitingakhale ndi mtsogoleri wamantha. Nde ife tanena kuti nkhani iyi madzulo a lero ayankhule ndi mtundu wa Amalawi. Chifukwa mapuwo adapasidwa ndi nduna yawo imene amayankhulira. Kodi mapu aja powapasa adagwizana zotani? Mmene amalandira samaona? Ngati sanaone nanga popeza kuti anthu ayankhula ndifukwa chani akhala chete? And kubwera kwa panoku ndiye kuwapanga engage-ko because we say the media is a fourth arm of government. Kotero panopa tabwera pano njira kuonjezera pa ma court, nyumba ya malamulo komanso president ndi nduna inu ndi nthambi ina. e imene imathandizira kuyendesa dziko so sanganene kuti sanamve uthengawo aumva zikomo kwambiri. Nkutheka comrade mukhoza kuonjezerapo 30 seconds.
ayi ndimangofuna kuti muna sindikanawonjezera apa timakamba kale koma anthu tapanga engage boma mu njira zosiyanasiyana anthu monga mmene anakambira a Namiwa tembo ndinakumanawo makalata tawalembera Komanso inu atolankhani ndi mboni mwakhala mukuona anthu kuyenda pa nseu ku Blantyre ife ife tidayenda anthu ma thousands pakatipa munaona anthu ku Mangochi anayenda pa nseu nkhani yake yomweyi ya ku Gaza komanso mthokoze anzathu ma human rights defenders munaona kuti mmene amakumana miyezi iwiri yapitayo adailankhula nkhani imeneyo ndipo motsindika kuti ayi boma silikuchita bwino so ndikhoza kunena kuti bomalo lalankhulidwa ndithu mokwana. Mwina chimene chikungovuta n'chonena kuti atiuze kuti kodi n'chiyani chimene akupindula kumeneku chimene ife sitikuchidziwa. Chifukwa opindulawo ndi anthu ochepa. Ndiye atiuze ochepawo kuti lero kodi ku Israel kwawalonjeza chani chimene ife sitikuchidziwa. Kuopa mawa chifukwa ziganizo ngati izi amadzalipire tsiku lina ndi ana athu. Mmene akambira awa nkhondo ili ku Malawi tsiku lina tiyerekeze chifukwa zamawa sizidziwika. Ndiye mayiko ena aja azikavota kuti asiyeni Amalawi adziphedwa isathe tidzamva bwanji chifukwa. pali mawu amanena kuti no chimene umafuna kuti umpangire mzako chidzikhala chimene iwenso umalakalaka chitakuchitikira zikomo kwambiri
do unto others what exactly you want others to do unto you zimene akuyankhula zimenezo koma uh, human rights are universal sitinganene kuti iya ife eh, timayankhulapo nde tisiye ena uko anthu akuphedwa ayi sichoncho koma nkhani ndimene akufunsa funso kuti nkuthekatu pali zina zimene mukupindula zimene ife sitikupindula chifukwa chimene tikanapindula ife ndi mgwirizano wa mafutawo lero taonani nkhani ya mafuta yafika pomvesa chisoni komanso popasa manyazi imeneyo tingoilambalala koma musapeneke musakayike tili pano a cdedi tibwera nayonso musadere nkhawa nkhani ya fetereza tikudziwanso. nkhani ya chiteze takhala tikukamba uh, zonena kuti forex abweresa lamulo lina limene lipangise kuti forex isoweretu tanena komanso tinena ndiye zikuoneka kuti lero mafunso ambiri mulibe eti ndikufuna kuti muchichokere kwa inu musanene kuti anatitseka pakamwa sitidakutsekeni pakamwa eti mafunso abwere
ine ndi emmanuel chiotcha kuchokera ku luntha tv uh, mwakamba nkhani zambiri ndipo mukulankhula kwanu mwanena kuti mu nkhani zonsezi zimene zikuchitika boma silikubwera poyera ndipo mwapempha president komanso a minister of information kuti abwere poyera kodi nanga akakhala kuti akhalabe chete sakubwera poyera inu ngati bungwe limene mukuimilira a Malawi muwathandize a Malawi motani zikomo kwambiri. nkhani ya
nkhani zonse zimene akambako Ah, comrade phiri anayikamba bwino kwam- yomaliza ya ku gaza chakuti tingoyerekeza kuti ku malawi kuno anthu ena akatithira nkhondo ndiye uh, united nations ikunena kuti tikulamula kunena kuti anthu amene aja amene athira nkhondo amalawi achokeko ndiye ena akudzinenapo ndoti ayi asachoke pamene ife tikutaya okondedwa athu tsiku ndi tsiku tingamve bwanji ndiye si nkhani yocheza it's a serious matter it's, it's a no laughing matter uh, a right to life is a right chifukwa sungapange exercise right ina iliyonse without life so Aaa tikukhulupilira kuti zimene takamba apa ndizofunikira achakwera ndi boma lawo asanyalanyaza nkhani ya malire a a nyanja sindimafuna kuyankhula koma popeza mwafunsa funso limeneli ndiyankha kunena ndiyankhula kuti Aaa chete chete amene uja Tanzania yati ingati ita, ita ati atengedi pamene paja musaiwale kuti ukonso tili ndi Mozambique chiti chiwalepheretse nchani kuti atengekonso mbali ina ndiye mbali ina tili ndi Zambia Bwanji atanena kuti, Iyayi, ma, malire athu akubwera cha pa, pa, pa Kamwendo? Tidzanena kuti chani? Mbali inayi, Mozambique ikadzanena kuti, Ah, kalekaletu Blantyre inali yathu, tidzatani? There is a reason why we are known as a sovereign state. There is a reason why we need to defend our territory. And our territory is both air, land and water so i think today we are touching on really really pertinent matters matters that if you are in a serious country they should have been addressed there and then ndimaona kuti ikanakhala kuti we are a serious country nkhani ya nyanjayi bwezi pano lerolo eh, tita- sitikanabweranso pano mozayankhula nkhani inakambidwa kale because anzathu ku tanzania ku, they are serious about it kuchita kunena kuti kwauza kuti ana inu muzikaphunzira mapu awo Ife tikukhala ngati we are pretending kuti sizinachitike. Ndiyeno funso nkufunsa kuti nanga atabwera aku Mozambique kunena kuti kuchokera konseku kufika ku Blantyre ndi mbali yathu, titani? Ndiye Mozambique mbali inayi kudzabwera kuti ife mbali iyi yathunso ifikira pa Dedza. Uko Tanzania kudzanena kuti ife Mchinji yense ndi wathu. Tidzatani? So, tisamalekerere zinthu. Tisamalekerere zinthu. And after all, Dr. Lazarus Chakwera took.

mu process muja amakamba kuti without fear or favour sopano lero manthawa akuchokera kuti zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi komanso zikuoneka kuti mafunso ambiri lero kulibe ndimafuna mundilole tisendere zonse koma tisanatere 30 seconds comrade Phiri. aa zikomo kwambiri ine ndimafuna ningonena kuti Dziko la Malawi tili ndi mbiri yonena kuti nthawi imene ku South Africa kunali Apartheid, amalamuliranso nthawi imeneyo anali a Malawi Congress Party omwewa, ifeyo tinkakhala mbali ya azungu ndipo tinkapanga support Apartheid. Lero Malawi Congress Party ija yabwereranso pa mpando, tikupangano support Genocide. Zomwe zikusonyeza kunena kuti munomo mu SADC tili kaye ndi mbiri yoti ifeyo. tinkapanga support apartheid anzathu achikuda akuphedwa ndi azungu akuzunzika ndi azungu ife tinkapanga support azungu aja kuti ah palibe vuto leronso lero tikupanganso support kuti anthu ena akaziphedwa tikapezeka kunena kuti no mchitidwe umene sitinauthetse generation ya ifeyi tsiku lina wina wake adzatithira phunzo kapena kuti kutipanga chipongwe chifukwa choti no akubwezera koma ife osadziwa kuti zikuchokera kuti. Ndingopereka chitsanzo. Atapezeka kuti ife tikupanga support uh, genocide kwina kwake. Iwo pokwiya nkuti ah nafe tikangozungulira ndi kena kake kumeneko mwina kapena mwina make tikapangenso chipongwe anthu ena akamve mmene zimawawira tingamve bwanji kuti okufayo kukhala mwana wanu okufayo kukhala m'bale wanu kapena mwina nzanu amene so pali zinthu zina zimene ifeyo timafunikira kuti lero lino ndithu Tiime nji nkunena kuti ayi boma pepani sitikulimbana ndi inuyo ngati anthu koma tikulimbana ndi ziganizo. Tasinthani ziganizo izi ndi cholinga chokamba kuti kutsogoloko tisadzayang'ane kumbuyo nkumati kodi anthufe tidapanganji. Aaa zikomo kwambiri.
Aaa zikomo kwambiri. Nkhani ya nkhani ya nyanja a Joyce Banda anathana nayo. Inu a Pulezidenti Chakwera musatibwezeretse m'mbuyo zikomo kwambiri.
inenso zoyankhula zambiri ndilibe azinzangawa atsekera bwino asindika bwino ndiye paja pali zina makhala ngati simunamve izi musapange pretend kuti simunamve mwamva zikomo kwambiri pomaliza penipeni tipemphe ozipereka atseke zonse ndi pemphero uh, monga mmene tinayambira muja zikomo kwambiri